without bitterness and above all without recriminations. Chuaigh mé go Baile Átha Cliath chun a fháil amach cad a bhí ag tarlú, chun fios a fháil cár sheas an t-arm. Chuaigh mé isteach i McGilligans, mar ba nós liom agus mé sa chathair. Bhí an teaghlach, ach amháin Eileen, i bhfabhar an Chonartha. Bhí Ginger O'Connell, ceannasaí cúnta an airm, ann. Ní raibh sé trína chéile. Bhí sé sásta go leor lena shaol i gcoitinne. Rinne sé miongháire, ag casadh a chinn faoi mar ba nós leis agus é ag déanamh grinn. Lena ais bhí Michael Brennan, ceannfort an Chéad Rannáin Iartharaigh, ina shuí. Bhí an chuma air gur aontaigh sé féin agus an fear eile go maith le chéile. Roimhe sin bhí naimhdeas idir é féin agus Mulcahy agus Collins. Táimid ag caint ar an Arm, arsa Ginger. Beidh cead againn fiche míle fear a bheith ann. B'in an míniú. Bhí a chuid deacrachtaí réitithe. Eagrú an Airm an cheist thábhachtach. Conas a fhorbróidh sibh é? arsa mise. Ón IRA, ar seisean. Tá súil againn cathláin maith a fháil ón Dara Rannán Deiscirt d'Arm an Saorstáit. Fearaibh breátha do cheantarsa. Ní raibh focal asam. Cé mhéad fear a bheidh tú in ann a thoirt? ar seisean. Caithfidh tú troid im cheantarsa má thugann tú droim le do mhionn. arsa mise. D'imigh an gháire d'aghaidh Ginger. Sin é an áit a bhfaighidh tú cogadh fíochmhar láithreach. Ansan d'fhágas an seomra. Nuair a bhí deireadh le himeachtaí tábhachtacha an ochtú lá de mhí na Nollag sa mbliain 1921, thug Michael Collins turas ar a shean-chara Batt O'Connor. Bhí sé chomh suaite ag imeachtaí an lae gur stad sé ar lic an dorais tar éis dom é a oscailt dó. Ar fheiscint dom ina sheasamh ansan, dreach ait ar a aghaidh, ní fhéadfainn é a thuiscint agus d'fhiafraíos dó, Cad leis go bhfuil tú ag fanacht? Cheapas ná beadh aon fháilte romham, a Bhatt, a d'fhreagair Collins. Dúras leis, Thugais ar ais an conradh seo. Is iontach an rud é. Teastaíonn sé ó na daoine. Caithfear ar a laghad seans a thabhairt dóibh a dtuairim a chur in iúl air. Ansin, Má shéanann siad é, ach ní shéanfaidh siad é, beidh do chuid déanta agatsa. Ní bheidh aon fhreagracht ort as na torthaí. Bhuel, chuir san suaimhneas beag ar Collins, ach beagán, sin uile. Bhí sé ró-lán de líonrith suí síos. Bhí sé síos suas an seomra, an seomra céanna inar áitíos air dul go Londain sa chéad áit. ag caitheamh a lámh san aer agus ag bagairt Baile Átha Cliath a fhágaint agus filleadh ar Chorcaigh dá mbuafaí ar an gConradh. Má thosnaíonn a thuilleadh troda, ar seisean, troidfidh mé go hoscailte le hais mo mhuintire féin ó dheas. Ní bheidh mé i mo thóraíocht agus ar mo theitheadh timpeall Bhaile Átha Cliath faoi mar a bhíos le dhá bhliain anois. Tar éis díospóireacht fhada sa Dáil, Faomhadh an conradh ar an 7ú lá de mhí Eanáir sa mbliain 1922. Mí agus lá tar éis do na toscairí é a shíniú i Sráid Downing, bhuaigh sé le 60 vóta in aghaidh 57. Coimhlint a lean ar feadh na gcianta, chríochnaigh sé le linn trí lá i mí na Nollag, trí bhíthin.

Scéal tragóideach Árainn Mhór atá faoi chaibidil anseo ar TG4 Dé Céadaoin seo chugainn ag leathuair tar éis a naoi, fós anseo anocht, Glór Tíre.